ndewonụ igbo ndị ọma m ji eme ọnụ geranụ isi akụkọ nke taa bụ tuzdee abalị iri na isii nke ọnwa itoolu afọ puku abụọ na iri abụọ na ise ahịa afọ dịka o si gbaa n'ihu akwụkwọ ndị dị iche iche Anyị nụrụ n'akwụkwọ Punch na ụlọ ọrụ na-ahụ maka nri na ọgwụ na Naịjirịa bụ NAFDAC na mkpirisi bekee anwụchiela ọgwụ ịba adịgboloja nke karịrị otu ijeri naira na nde naira abụọ na steeti Legọs. N'akwụkwọ Vanguard, anyị nụrụ ka Sinetọ Ned Nwoko kwuru na ikewapụta steeti Anioma site na steeti Delta ma gbakwunye ya na mpaghara South East bụ ihe dịgburu onwe ya na mkpa iji dozie enweghị nhata nke dịrịla ọtụtụ oge. N'akwụkwọ Sahara Reporters, anyị nụrụ na otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị PDP eforola ntutu taa sị na ọ ga-emerịrị ka mbọ ọbụla INEC maọbụ APC na-agba iji gbanwee okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'afọ 2027 bụrụ nke kụrụ afọ n'ala. Ọ bụkwa na Sahara Reporters ka anyị nụrụ na ụlọ ọrụ mmanụ Dangote agọla ahụ n'asịrị ahụ na-efegharị ebe niile na ọ na-ere mmanụ ụgbọala ọnụ ala na mba Togo karịa ka o si ere na mba Naịjirịa. Anyị nụkwara na Sahara Reporters na ụlọ ikpe mkpegharị nke mba Amerịka akwụsịla onye isi ala obodo ahụ bụ Trump ịchụpụ gọvanọ gọọmenti etiti bụ Lisa Cook. anyị nụkwara na Daily Trust ka Atiku na-ekwu sị enweghị ihe ọbụla na-egosi na onye isi ala bụ Tinubu nwere ike ibuso ihe isi ike agụrụ mpụ na ọchịchị ọjọọ dị na Naịjirịa agha anyị nụrụ n'akwụkwọ this day na ndị na-arụ ọrụ na mahadum enyela gọọmenti etiti otu izu ụka ka ọ kwụọ ha ụgwọ niile o kwesịrị ịkwụcha ha ma mezupụtachara ha ihe niile o kwesịrị imezuru ha ma ọ bụghị otu a ha abụọ ga-achịpụ ya na sahara reporters anyị nụrụ odeakwụkwọ ụlọ omeiwu mba ka ọ na-ekwu sị enweghị m ike ịkpọghachi sinetọ natasha akpoti uduaghan n'ọrụ N'akwụkwọ The Nation, anyị nụrụ na ọtụtụ ndị nchekwa mmanụ ụgbọala nke onwe private depot atọgbọrọla chakoo dịka ụlọọrụ Dangote weghaara ọrụ ikesa mmanụ. Anyị nụrụ n'akwụkwọ Vanguard na ndị oji egbe bandit atọrọla opekarịa mpe mmadụ iri anọ n'ụlọ alakụba dị na steeti Zamfara. N'akwụkwọ Punch, anyị nụrụ na ndị uwe ojii nke steeti Rivers ejidela otu nwoke gbara iri afọ anọ na asatọ aha ya bụ Emmanuel George bụ onye na-ebo ebubo na ọ wakporo n'ike ma metọọ obere nwa nwaanyị gbara afọ iri na abụọ. Na akwụkwọ Daily Trust, anyị nụrụ pati ADA ka ọ na-ebo ebubo sị ọ bụ nkwegidesi aka ike pati APC na PDP kwegidere Naijiria bụ ihe gburu Naijiria pee. Igbo ndị ọma na-ege m ntị otu a ka ọ ha m n'ọnụ n'isi akụkọ nke taa bụ tuzdee abalị iri na isii nke ọnwa itoolu afọ puku abụọ na iri abụọ na ise ahịa afọ ka chukwu chekwa anyị niile n'abalị nke a ndewonu